Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera ku Guyana, dziko limene lili ku Southern America. Dziko lonena kuti sitinayambepo tapitako eti. Ndiye nkhani yachitika Lachitatu pa 23 April 2025. Chomwe chinapangika ku hotelo iyi yotchedwa Double Day International Hotel, kunapita banja lina. lonena kuti limangopita kukasangalala anthu ena nthawi zina basi amangonyamuka kuti tikangosangalala kutiko ku hotelo eti ndiye anali agogo azibale ena ndi mwana mdzukulu wawo dzina lake adriana young adriana anali ndi zaka 11 anthu aja ananyamuka kupita ku hotelo kuja akuti amapita kukasambira mu swimming pool amalipira basi aswera pamene pajapa pa swimming pool asambirasambira anyamuka azitani azipita kwawo makolo ake a adriana panalibepo anangopita ndi agogo ake ndi achibale ena nde anapita pa swimming pool paja kuti akasambira kenako ati agogo ake a adriana anampasa ndalama adriana kumuuza kuti talowa mkati mu hotelomu ugule chani ugule ma armbands zota zothandiza kusambira zija kuti yayi usamire usatani nde adriana anatenga ndalama kuthamanga kupita patipo pomwe pamagulitsidwa zinthuzo mu hotelomo abale ake ndi agogo aja akudikirira koma akudabwa adriana sakutani sakubwerera iwo aja aa adriana mpaka pano kenako anayamba kutani kulondola kukafunsa kuti ah, tatuma mwana kuti abwere azagule ma armbands walowera kuti a hotelo akuti sitikuziwa kalikonse iwo aja ah, ife tabwera naye tinali pa swimming poolpo ati ife sitikuziwa china chilichonse anthu aja ndikuyamba kumusakasaka eti kuyamba kuyang'anayang'ana mu hotelo muja chani osamutani osampeza mwana nde anayimbira foni bambo ake a adriana ndi mayi ake nde anathamanga onse kupita kutiko ku hotelo kuja Mwana ali kuti? A hotelo akuti ife sitikuziwa kina kalikonse, sitikuziwa kuti walowera kuti. Anthu aja akuti tatipaseni ma CCTV tiyang'aneyang'ane eti nanga si nthawi mwana wangosowa tiyang'aneyang'ane ngati ali pena paliponse pafupi timpeze msangasanga. Anayankha kuti ma CCTV sakugwira ntchito. Anthu aa, ah, ah, nde mwana wapita kuti? Nkuyamba kuyang'anayang'ana mmene muja yang'anayang'ana mpaka anayimba foni ku polisi. Anayamba kumuyang'anayang'ana mma 1 apolisi amafika half past 3 apolisi nso kuyamba kuyang'anayang'ana ma room m- mastoreroom kusakasaka mu hotel muja koma osampeza mwana pena paliponse kenako ati apolisi anapita kukamuuzano bambo ake wa adriana aliyekha kuti mwana wanu akuti waonedwa akulowa mgalimoto eni ake a hotelo ali ndi galimoto yomwe amabwereka anthu obwera kutiko ku hotelo amatha kuchita hire nde bambo wina wake wachita hire galimoto nde akhala ngati kuti mwanayo anatani anakwera nawo mgalimotomo nde inuyo pitani mukagone kunyumba ife tinsakasaka munthuyo kuti tione kuti mwana walowera kuti abambo ake adriana anati no sindikupita kwina kulikonse mwana wanga anali muhotelo munomo sanapite kwina kulikonse ali muhotelo munomo ndipo mundibwezera mwana wanga apolisi kuyesesa iye ayi ife tikugwira ntchito yathu timusakasaka munthuyo pitani akuti kagalimoto yalowera kuti akuti no nde zinangochitika kuti fight amapanga mapokoso kwambiri anthu aja maneba a hoteloyo anthu apafupi anayamba kumva nkuyamba kumabwera kuti akuti chochitika nchani mpaka munthu wina kuti amakhala pafupi ngati opposite ndi hotelo kuti nayenso anali ndi ma cctv kunyumba kwake anali kuti musavutike ine ndili ndi cctv ndikhoza kuyang'ana anayang'ana cctv kuona kunena kuti sipanatulukepo adriana sanachokeko ku hotelo kuja abambo aja ndati inetu sindikuchoka mpaka mwana wanga munditani mundipatse nde anthu nkumamva nkupeza kuti anthu ayambano kukhamukira kuti ku hotelo kuja kuti atero ku hotelo kuja kwasowa mwana abambo aja adavuta ati inetu sindikuchoka pano mundipatsa mwana wanga tilowe ifeyo tisakesake paliponse nde ahotelo iyayi mwana wanuyo watuluka iyayi mwana wanuyo watani kuno kulibe mwana wanu kukana anthu sanayimvetu abambo ake adriana ananenetsa kuti ineyotu olo zivute zitani panopo sindikuchoka anakhala pa khomokhomo pa gate ponena kuti wina aliyense obwera ndikutuluka iwo amuona anthu ena nkupita nawo kapanga kampu pamenepajapa kunena kuti sitikuchoka mpaka kwacha nkunada mpaka kucha mene kumacha gulu lijano linadzadzana nso pano kunena kuti no akuti kwasowa mwana atu ku hotelo nde kunabwera chikhamu pamenepajapa anthu ndikuyamba kuvuta kuti tosefe tilowa mu hotelomo tifuna tiyang'ane ifeyo chifukwa mukutinamiza apolisiso akutinamiza mwana ali umomo nde anthu aja adayamba kuvuta kwambiri kupeza kuti mene imati teni koloko akuzamva zoti mwana uja wapezeka anthu mwana wapezeka kuti akuti amuona ali mmadzi akuyandama swimming pool yake yomwe ija yomwe anthu akhala kuyang'anayang'ana pomwepo agogo ake ndi abale ake anali ali pomwepo mene mwana uja amasowa zoona kuti sizingatheke kuti mwana wapezeka mu swimming pool anthu kuthamanga akupezadi mwana akuyandama ali mu swimming pool koma mphunomu amubwinyikiza ma cotton wool mikonoyi mma wristimu mukuoneka kunena kuti anamangiriridwa ndi china chake mosupukasupuka maondomu mosupukasupuka komanso akuti akuoneka kuti mwanayu wachitidwa chipongwe ngati wa- amugwiririra koma mwana wafa anali akuyandama nde anthu anapsa mtima koopsa ali mwana ayandama bwa ngati wamira wamira nthawi zanji popeza anthu tinali pompa sanali mu swimming pool ayandama wachokera kuti cotton wool wamuyika mphuno ndi ndani wamuvulaza m'mikono ma- maondo ndi ndani anthu nde anapsa mtima ndikuyamba kugenda abambo ake ndi amene anathamanga amutulutsamo m'madzi muja zomvetsa chisoni chifukwa abambo alirawo amayi alirawo apolisi anthu kuyamba kuwayang'ana kuti inuyo munanama bwa kukhala ngati anthu ena anakaotcha ku polisi achoka pamenepo ayikoleza hotelo yonseyo anthu anapsa mtima kwambiri ayiyatsa hotelo anyamukanso kupita ku nyumba kwa mwini wake wa hoteloyo akayatsa kumeneko ndiye kunalino kunasandukano kunali mpungopungo osakhala bwino kwambiri fa ndi anthu anakwiya kwambiri ndeno abambo akufotokoza kuti abambo ake amwanawo anena kuti chifukwa chomwe ine sindinachokerepo pa hotelo apapa chifukwa choti ndimadziwa kuti mwana wanga ali mkatimo ngakhale anthufe timapitako ku hoteloko mu 2012 mnyamata wina wake anapitako ku hoteloko ankafuna kukaona agogo ake chapafupi ndi anasankha kuti akagona ku hotelo nayenso thupi lake linapezeka mu swimming pool atasowa iye anapezeka mu swimming pool atafa inali nkhani yayikulu kwambiri nthawi imeneyo mu 2012 mu anamangidwa ndi mwana wa mwini wake wa hoteloyo ndi anthu ena ogwira ntchito ku hotelo koma kaya nchifukwa cha ndalama kaya nchifukwa cha chani anapezeka kuti milandu inatani inangozizira inathera pomwepo sanamangidwe basi anatuluka nkumapitiriza mabizinesi awo ne hoteloyo inali yodziwika nzoyipa nde koma nanga si awo amene amapita kuti akasambire amati tili tonse ali ndi- ali ndi abale sikuti ali yekha mwanayo anangonyamuka kuti akupita pa grocery apo osadziwa kunena kuti kusowa kukhala komweko nde anthu ogwira ntchito mu hotelo amangidwa A polisi apepesa, a president a dzikolo anachita kuthamanga kupita uko kukakumana ndi makolo ake a mwanawo, kuwapepesa nkuwauza kuti tipanga chilichonse chotheka kuti timugwire munthu amene wapanga zimenezi, si zoona ayi, chifukwa chonena kuti anthu ndi akwiya koopsa. Eh, ilo vuto lolekerera zinthu kunena kuti panachitika kale chinthu chachabechabe mu 2012 tikhoza kunena kuti chinagwiriridwa. kapena chilungamo chenicheni sichinatani sichinaoneke mapeto ake mwana wina akapezeka kuti watani wataya moyo wake pomwepo fa chikhalidwe choyipa sichitani sichitha vuto lake ndi mwana zoopsa kwambiri kunena kuti mwana wa, wa, wataya moyo wake apopo kaya gogo akewo azifila bwanji nanga si anakhala ngati kuti amusiya mwana uja kuti apita poteropo eti vuto la mwana lonena kuti ndi mwana pena safunika kuwakhulupirira kwambiri ana kuti malo onena kuti ngati amenewo achilendo kuti ungangomtuma kuti pita ku- kapange izi amafunikabe kukhala ndi guardian eti kuyenda ndi munthu wamkulu wina kuti azimuteteza nthawi zonse nde mpungwepungwe umenewo ndi umene ukupangika ku guyana ayitanitsa ma expert oti amuyeze mwanayo aone kuti chachitika nchani vuto linanso likhoza kukhala ponena kuti akoleza hoteloyo anthu akoleza inde anapsa mtima koma pokoleza hoteloyo awotchanso umboni nde weniweni amene wapanga chiwembu chimenecho sakudziwika koma iyo ni nkhani yoopsa yomvetsa chisoni kwambiri yomwe ili mkati kuchitika ku guyana zikomo kwambiri